Сэлам гуапэ уафэм къикӏ сэлам гуапэ псоми фызох иджыри зэ Тхьэм и фӏыщӏэщ, Тхьэм фӏыщӏэшхуэ рейщ нобэ Тхьэм и унэм дызэрыщӏэтым щхьэкӏэ, мы гъатхэ дахэм щхьэкӏэ фӏыщӏэ хузощӏ ди Тхьэм. Модэ гъатхэ махуэ бгъуэтыну дэнэ къыздипхынур, Тхьэм уимыту щытымэ? Тхьэм фӏыщӏэшхуэ рейщ абы щхьэкӏэ дунейр къэзыгъэщӏам икӏи нобэ щэбэт махуэм Щхьэщэ хуэтщӏура, Тхьэм унафэ зэрищӏам уэдуэ, щэбэтым укъэувыӏэрэ, лэжьыгъэр зыпыбгъэурэ, Тхьэм дунейр къызэригъэщӏар уигу къэбгъэкӏыжрэ абы щхьэкӏэ щхьэщэ хуэпщӏу щытымэ, Тхьэр бгъэлъапӏэура? Тхьэм фӏыщӏэ хуэпщӏура? Дунейр къэзыгъэщӏа Тхьэм ауэдэ щӏыкӏэкӏэ Пщӏэ хуэпщӏын хуейуэ унафэ къытхуищӏауэ тхыгъэ лъапӏэм итщ, ауэ нобэ зи гугъу тщӏыну, дызытепсэлъыхьыну, дызэгупсысынур ди адэжьхэм теухуауэ фӏэщхъуныгъэ сыт хуэдэ диӏэн хуеймэ жытӏэу ауэдэ гупсысэ диӏэура? Цӏыхухэм куэдрэ хъыбарыфӏ зыгуэр жепӏыну иужь ущихьэм деж щхьэхынэныгъэ, Фӏэщхъуныгъэкӏэ яӏэу щытымэ, я гур хуэмыщӏауэ щытымэ, ди адэжьхэр зытетам дытетынщи, аращ жери жаӏэ. Ауэ тхыгъэ лъапӏэм абы теухуауэ гупсысэ иӏэщ, Тхьэми гупсысэ иӏэщ. Къапщу щытымэ, нобэ ди дунейм аудизкӏэ зихъуэжащ, аудизкӏэ зэхъуэкӏыныгъэ куэд къыхыхьащ икӏи. Цӏыхухэр зэрыпсор, цӏыхухэм къагъэсэбэп техникэр, цӏыхухэм я гупсысэкӏэр, цӏыхухэм я лэжьэкӏэр, здэщыӏэхэр Ди адэжьхэм узэӏэбэкӏыжрэ абыхэм ебгъэлъагъуэу щытмэ, абыхэм епту щытмэ, къагурыӏуэхэнукъым, хыхьэхыфыхэнутэкъым. Ар зы лъэныкъуэкӏэ, ди адэжьхэм я фӏэщ хъуауэ щытар жыпӏууэ щхьэхынууэ ауэдууэ фӏэщхъуныгъэ, фӏэщхъуныгъэкӏэ щхьэхынэныгъэ Пщӏынуэ ар къезэгъкъым, итӏанэ тӏуакӏуэ езы Тхьэм жиӏэра? Псоми нэхъыщхьэу, Тхьэм жиӏэр сыт, Тхьэм къыдгуригъэӏуэну зыхуейр сыт, фӏэщхъуныгъэм теухуауэ жыпӏэу упщӏэ бгъэуву щытмэ, мыращ. Тхыгъэ лъапӏэм итщ абы теухуа гупсысэ. Фирхьэуным де къыщыщӏэддзэнщ икӏи, Муса бегъымбарыр Фирхьэуным де щигъэкӏуам щыгъуэ, си лъэпкъыр къэутӏыпщ сэ Къурмэн къысхуащӏынущ жери щыпиубыдам щыгъуэ, Фирхьэуным Зиусхьэныр хэт? Сцӏыхуххэкъым а жыхуэпӏэр, икӏи израил лъэпкъ сутӏыпщынукъым, жери ауэдэу пэувыжауэ щыта. Иджы дощӏэ дэ, узыфыуэ пщӏы трилъхьауэ щыта Фирхьэуным къиутӏыпщын щхьэкӏэ. Икӏи а узыфэхэм ящыщ зы гуэрым къэхъунущ жыриӏэм щыгъуэ, мацӏэр къэкӏуэнри яшхынущ, жери жиӏа. Уэ къехынури Икъутэнущ, къэнэжар мацӏэм ишхыжынущ жери икӏи ауэду жиӏат икӏи ауэду хъуащ. Икӏи ар щыжриӏам щыгъуэ модэ гупсысэ жиӏакӏэ абы сыкъеджэну сыхуейура? Уи унэм щӏэз хъунущ жиӏа а мацӏэхэр. Уи пщылӏхэм я унэми щӏэз хъунущ, Египетым из хъунущ жиӏа а мацӏэр. Уи адэми, уи адэм и адэжми ямылъэгъуа жиӏа къэзгъэхъунущ сэ жери жиӏа Тхьэм. Иджы къапщу щытымэ, Фирхьэуным сытыт жиӏэр? Дэ иджыри къэсыхукӏэ дызытетар мыращ. Сэ сщӏэрэ, сэ си адэхэм, абы адэкӏэ щыӏэхэм дэ дызытет диныр мырат, дэ ауэдэ гупсысэ диӏуращ, ауэду дызэрыпсэунур, жиӏэуэ игъуват икӏи Тхьэм, Фэ зы гупсысэ фиӏэщ, ауэ сэ нэгъуэщӏ зы гупсысэ сиӏэщ, жери къагуригъэӏуауэра, Уэ уи адэм, сэ сщӏэрэ, адрейхэм ямылъэгъуа фэзгъэлъэгъунущ, жери къапщу щытмэ, къатрилъхьа узыфэ, узыфипщӏыр Зэи ямылъэгъуа ӏуэхугъуэ къигъэхъуауэ щытауэра абы? Мыкӏэ укъэӏэбэу щытым ар Фирхьэуным щыгъуэ къыгуригъэӏуара, дэ абы гупсысэ къыхэтхыну дыхуит жысӏэура? Икӏи къыхэтхын хуей, сыт щхьэ жыпӏэу щытымэ, цӏыхум ущыгугъыу, ар уи адэу щытым икӏи, сэ сщӏэрэ, уи адэшхуэу щытым икӏи, ахэр модэ щытащи, дэри модэ дыщытын хуейр жыпӏуэ фӏыкӏэ щыт. Итӏанэ, адэ-анэм пщӏэ хуэпщӏын хуейщ жери икӏи Тхьэм и унафэхэм хэтщ, етхуэнэ унафэм хэтщ. Дэ ди адэ-ди-анэм, ди адэжьи, абы и адэжи, псоми пщӏэ зэрахуэтщӏын яужь дитщ. Ауэ ахэр Тхьэм жиӏэмрэ е сэ сщӏэрэ, ахэр Тхьэ пэлъытэ пщӏыуэ Тхьэм пэбгъув хъунукъым. Тхьэм нобэ сыту пӏэрэ жиӏэр жыпӏэу бгъувын хуейуэра? Зэрыжысӏащи, иджыпсту япэуэ Фирхьэуным мис ауэдэ щыуагъэ ищӏа? Зыкъыфӏэщӏыж жьэбыжым икӏи Тхьэм пэуват икӏи Тхьэм къыжриӏа, Уи адэми, абы и адэжми, адрейхэми ямылъэгъуа фэзгъэлъагъунщ, жери ауэдэ гузэвэгъуэ къытрилъхьауэ щыта. Ар и лъэпкъыр къыщришыжра? Ауэ и лъэпкъыр къриша нэужькӏэ, Муса бегъымбарым и гъусэу губгъуэ нэщӏым ита нэужькӏэ, итӏанэ Хэнан щӏыпӏэм щихьэнум щыгъуэ, Муса бегъымбарым иригъэтха тхылъым, ефэндыхьэм теухуау ятха, ефэндым ящӏэнуи, зэрылэжьэнуи, къурмэнхэр къызэрахьын хуейм теухуау щатхам щыгъуэ, абы гупсысэ хэлъщ, моду жеӏэ. Второзакониеми къыщыжриӏа, итӏанэ мыдэ Левит жыхуиӏэ тхылъми къыщыжреӏэ. Сэ жысӏэм федаӏуэу щытым, фыунэнущ, фытхъэнущ, жери жеӏэ. Ауэ сэ жысӏэм фемыдаӏуэм, мис мыхьэр къыфщыщӏынущ, жери жеӏэ, къребжэкӏ мыбы. Иджы зы щӏыпӏэм дей сыкъыщыувыӏэнщ, къыщыщӏынухэм теухуауэ сыкъеджэну сыхуейура. Фыхэкӏуэдэнущ, жи, нэгъуэщӏ лъэпкъхэм я деж фысхуа нэужькӏэ. Гъэр фезгъэщӏынури, абы фыздэщыӏэм фылӏу фыщытынуращ, жи, фыбэгъуэнукъым, жи. Итӏанэ, фэ а гузэвэгъуэр фӏэкӏа нэужькӏэ абы къэнахьэр, жи, я хабзэншагъэм щхьэкӏэ, жи, я Я бийхэм я щӏыпӏэм щыпщылӏу щытыну жери жеӏэ, итӏанэ езым я хабзэншагъэм щхьэкӏэ, я адэхэм я хабзэншагъэм щхьэкӏэ жери жеӏэ. Хабзэншагъэ жыхуиӏэр нэгъуэщӏу жыпӏэу щытмэ, я щыуагъэхэр жиӏэура? Феплъыт, мыхэр Тхьэм и лъэпкъыу къыхихат, пщӏэ къыхуищӏат, ауэ пщӏэ къыхуищӏа пэтми цӏыхум пщӏэ хуэпщӏкӏэ щымыуэу щытамэ хъунут. Пэжа, е сэ сщӏэрэ, ар дэ дядэщи, ахэр зэи щыуаӏым, е сэ сщӏэрэ, дядэшхуэщи, ахэр щыуаӏым, жыпӏэ, жыпӏэкӏэ абыкӏэ зыфӏэкӏыу щытам хъунут, ауэ Тхьэм жиӏэр сыт? Пщылӏыпӏэ фихуэнущ, жи. При том, фэ фи хабзэншагъэм я закъуэкъым, жи, фи адэм, фи адэшхуэм, абыхэм ящӏа мыхъумыщӏагъэр фэ фщӏэжурэ, абы я ягъэкӏэ пщылӏыпӏэ фихуэнущ, жери жеӏэ. Итӏанэ, жиӏэр сыт? Абы пщылӏыпӏэ щыӏэу, я къуаншагъэхэр къащӏэжу щытымэ, жи. Абыхэм тобэ къахьыжрэ щӏегъуэжу щытмэ, итӏанэ сэ си дей зыкъагъэзэжу щытмэ, къисшыжынущ, жери жиӏэура? Аращ икӏи, дэ нобэ къыдгурыӏуэн хуей, дэ дыфӏщ, дэ, сэ сщӏэрэ, дынэхъыфӏщ е сэ сщӏэрэ, дэ хабзэ тхэлъщ сыт жи щӏыхьэ щхьэкӏэ, щымыуэ щыӏэкъым. Дядэ-дянэм пщӏэ хуэтщӏын хуейщ, иджыри зэ жызоӏэ, нэхъыжьхэм пщӏэ яхуэщӏын хуейщ, Дэри иджыпсту тӏэкӏу уже нэхъыжь дохъури, пщӏэ къытхуащӏыну дыхуейщ, хабзэр тхэлъыну дыхуейщ, нэмыс тхэлъыну дыхуейщ, ауэ Тхьэм и унафэм теухуауэ къапщтэу щытмэ, щыуагъэ диӏэххэкъым жыпӏэуэ, ар къудейра дызэплъынур, мокӏэ жаӏауэ щытамэ, абы щащӏауэ щытамэ, абыкӏэ дыплъэнущ жыу ар къудеймкӏэ укъэувыӏэ хъунукъым. Дэ ди гъуазэу щытын хуейр Тхьэм и Псалъэра, Тхьэм и хабзэра. Итӏанэ мыдкӏэ Числэ жыхуиӏэ тхылъми зы гупсысэ итщ абы ещхьуи, абыи сыкъеджэну епщыкӏуплӏанэ псалъащхьэм, епщыкӏуиянэ усэм дей моду итщ. Зиусхьэным куэдрэ ешэч, жи, гущӏэгъур и куэдщ, жи, хабзэншагъэри егъэгъу, жи, мыхъумыщӏагъэри егъэгъу, жи, ауэ тезыр тримылъхьуэ къигъанэкъым, жери жеӏэ. Тезыр трелъхьэ, жи, я бынхьэм. Адэхэм я къуаншагъэр тезыру ирегъэпшыныж, ещанэ, еплӏанэ лӏэщӏыгъуэм нэсыхукӏэ жери жеӏэ я бынхэм, то есть къытепщӏыкӏыну жиӏэура а лӏэщӏыгъуэӏымэ, ещанэ, еплӏанэуэ къалъху я бын, я быным я быныж, абыхэм нэсыхукӏэ къатохуэ жери жеӏэ. Цӏыхум я къуаншагъэр гуэныхьыр аудизкӏэ ӏуэху джэгукъым, аудизкӏэ ӏуэху бзаджэщ, аудизкӏэ ӏуэху ӏейщ икӏи абыхэм нэсыхукӏэ я ягъэ йокӏ жиӏэура. Зыгуэр щыуа? Адэр пэжӏэ, иджы абы и быным и къуэм пщӏэ къыхуещӏ, абы и къуэм и къуэжыми пщӏэ къыхуещӏ къапщтэу щытмэ, ауэ щыуагъэр дэнэ здэкӏуэнур, щыуагъэр абы ирикӏуэнущ. Аращикӏи, нобэ дэ ди адэжьхэр мыращ жыпӏэу абы, абыкӏэ зыбгъазэкӏэ, Тхьэр абыкӏэ арэзы къыпхуэхъунууэ пэж дыдэу щыткъым. Пщӏэ яхуэщӏ, жиӏауэ, Ар си адэщ жыпӏэу абы я къуэншагъэр бгъэзэщӏэж хъунукъым зыӏура? Зэгуэрым щыгъуэ Налшык къалэ сыхуэзауэ щытащ, зы унэ гуэрым сыщӏыхьауэ щытати икӏи, Цӏыхубз гуэрым тӏу хъуу щӏэст ар, абы яжесӏар хъыбарыфӏ яжесӏэну сыхуежьат икӏи, Дэ ди адэжьхэм я диным дытекӏынукъым, жаӏэ. Жаӏауэ щыхъукӏэ, тӏури чэфт икӏи тутын ӏугъуэ ущӏимыгъэхьэу щӏэст. Езы тӏур абы щӏэсу квартиру фэтэрууэ къащтауэ щӏэсурат ар икӏи. Ар ауэдэхьэми жаӏэ, Дэ ди адэжьхэм я дин ар тӏыгъынущ, жари. Ауэ сыт хуэдэ дин? Хьэмэрым иджы сыкъызэреджам хуэдизу тхыгъэ лъапӏэм итыр сыт? Фи адэжьхэри щыуауэ къыщӏэкӏынкӏэ хъунущ, жери жеӏэ. Дин къыхэхыным теухуауэ, сэ сщӏэрэ, дин гъэзэщӏэным теухуауэ. Ауэ мыдей мыст Деяния апостолов жери тхылъ итщ. Абы ит гупсысэми сыкъеджэну сыхуейщ. Иджыпсту ди псалъэмакъым акӏэ къыпэтщэн щхьэкӏэ. Епщыкӏуплӏанэ псалъащхьэм, епщыкӏуханэ усэм деж моуэдэ итщ мыбы. Апостолхэу Варнавэрэ Павелрэ зы къалэ гуэр къалэ гуэрым кӏуэрыкӏи, ныкъуэдыкъуэ ягъэхъужа. Аратикӏи, уей, мыхьэр точно уафэм къикӏауэ тхьэ пэлъыту щытурам, жарикӏи, мэжусийт мохьэрикӏи, ӏэщ хуаукӏыну къурмэн яукӏынууэ къаша. Арати, Павел захидзэри, фщӏэр зищӏысыр сыт жиӏа, дэ фэ фхуэдабзэу дыцӏыхууращ жиӏа, ауэдэ щыӏэнукъым жиӏа, ауэ мыр зыщӏар Тхьэращ жиӏа, а Тхьэ уафэм щыӏэра, Тхьэ псэуращ пщӏэ зыхуэфщӏыну жиӏа, итӏанэ къребжэкӏ мыбы. Уафэмрэ щӏылъэмрэ Хымрэ абы хиубыдэ псомрэ къэзыгъэщӏаращ щхьэщэ зыхуэфщӏын хуейр, жери жеӏэ. Итӏанэ акӏэ мэкӏуатри жеӏэ, Абы, жи, зэман блэкӏахэм лъэпкъхэр езыхьэр зэрыхуейм хуэдэу псэуну хуит ищӏауэ щытащ, жери жеӏэ. Нэгъуэщӏу жыпӏэмэ, щхьэрыутӏыпщу, езыхьэр зэрыхуейм хуэдэу, езыхьэр зэрыхуеймкӏэ игъакӏуэу дэтауращ, жери жеӏэ. Абы гупсысэшхуэ хэлъщ. Нобэ, уей, мис мыр мыбы цӏыху куэд хохьэри, мыбы сыхыхьэн, ар дин пэжым, жыпӏэн. Е сэ сщӏэрэ, уей, мыбыхэм я поведениер моду щытщи, абы сахыхьэн. Е сэ сщӏэрэ, мыхьэр къулейщи, уей, сэ абы сахыхьэн, ар дин пэжыр, жыпӏэу. Ауэдэкӏэ хъунукъым. Мы тхыгъэ лъапӏэм жиӏэр сыт? Мохэри куэдми, мохэри лъэщми, модрейр къулейми, мыдрейр мырам икӏи. Иутӏыпщауэ щытынкӏэ хъуну Тхьэм, езым къагурыӏуэр, езым зыхащӏкӏэ яригъащӏэуэ. Ауэ зэман къаритауращ, жери жеӏэ, зэман гуэр яритауращ икӏи, щхьэрыутӏыпщу щыщытынур. Зэманыр къоблагъэ, Абдеж къыщигъэувыӏэну, жери жеӏэ. Мис зэрыжысӏауэ, Фирхьэуным теухуауэ деплъыжу щытымэ, журтхэр илъэс щиплӏкӏэ щыӏащ абы, гъэру. Пэжщ, а, ну, занщӏэу гъэр хъуакъым ахэр, ауэ и кӏэм деж гъэр хъуауэращ, ауэ гъэрыпӏэр къехьэлъэкӏыу уже хъуауэ щыта. Ауэдурэ екӏуэкӏыурэ, Фирхьэуным и гугъэ ар зейм убоеужу ауэду щытыну, мо ар игъэпщылӏыну. Ауэ Тхьэм жиӏар сыт? Зэманыр нэсащэри жиӏа. Лӏы ӏущ Соломони иригъэтхауэ щыта, время всякой вещи жери. То есть, сыт хуэдэ ӏуэхугъуэми зы зэман гуэр иӏэщ жери жеӏэ. Абы ар зыпытщӏу щытмэ, къикӏыр сыт? Щхьэрыутӏыпщу ущыдэта къигъэхъункӏэ хъуну? Уэ узыхуей диныр къыхэпхыу удэтэну? Джыри ноби Тхьэр залымыгъэкӏэ дин зыми къригъащтэкъым, абсолютно зы цӏыхум къригъащтэкъым. Ауэ Тхьэм зэман гуэр иӏэщ икӏи тхыгъэлъапӏэ пэжым зэрыжиӏэмкӏэ, нобэ дыщымыуэн щхьэкӏэ, сыт хуэдэ къыхэтхын хуейр жытӏу упщӏэ дгъэув хъуну? Цӏыхухэм иджысту мы къыхэтхащ, мыр дэ ди динщ, мыр дэ ди адэжьхэм жари жаӏэ, ауэ тхыгъэлъапӏэм зэрыжиӏэмкӏэ ар пэж бгъэдыхьэкӏэкъым, бгъэдыхьэкӏэ пэжкъым. Пэж дыдэр къэплъыхъуэн хуейуэ ара нобэ? Къэкӏуэну дунейм, дунеищӏэм дыхыхьэну дыхуейуэ щытмэ, Исус Христос къэкӏуэжынущи, абы деблэгъэжыну, абы къедгъэблэгъэжыну дыхуейуэ щытымэ, пэжым деплъын хуей, мис мы гупсысэхэм деплъын хуей. Щхьэрыутӏыпщу удигъэтагъэнкӏи хъуну лъэпкъыр. Ауэ зэманыр нос сыт хуэдэ зэман? Откровение жыхуиӏэ тхылъым мыдей епщыкӏуплӏанэ псалъащхьэм итщ гупсысэ. Епщыкӏуплӏанэ псалъащхьэм еханэ усэм дей къыщыщӏэдзауэ жеӏэ, Уафэгум мелыӏычыр илъу иту лъату слъэгъуащ, жери жеӏэ. А мелыӏычым, жи, Хъыбарыфӏыр мыкӏуэдыжын хъыбарыфӏыр иӏыгъ, жи, Евангелие жери жеӏэ. Ар грекыбзура, урысыбзэкъым, ар Евангелиер грекыбзура, хъыбарыфӏ жиӏэу къикӏыра. Мыкӏуэдыжын хъыбарыфӏыр иӏыгъыу зелъатэт жери жеӏэ. А хъыбарыфӏыр щӏиӏыгъыр сытт жи абы? Мы дунейм лъэпкъыу тетми, бзэу тетми, сыт хуэдэми, а хъыбарыфӏыр яжриӏэну хуейуэращ жери жеӏэ. Уафэгум иту щӏэхуарзэр, мелыӏычыр, хъыбарыфӏыр ялъигъэӏэсынура. Икӏи хъыбарыфӏыр Сыт хуэдэ лъэпкъми, адыги ирехъу, урыси ирехъу, къущхьи ирехъу, тыркуи ирехъу, цыджани ирехъу, псоми ялъигъэӏэсыну хуейуэ ара абы? Хъыбарыфӏ пэжыр. Итӏанэ жиӏэр сыт? А хъыбарыфӏыр къалъигъэӏэса нэужькӏэ жи, моду къажреӏэ, Иджы Тхьэм фыщышыни, жи, щхьэщэ хуэфщӏ. Фӏыщӏэ хуэфщӏ абы, жери жеӏэ икӏи щхьэщэ хуэфщӏи, уафэри, щӏыри, хыри абы хиубыдэ псынащхьэхэри псори къэзыгъэщӏам щхьэщэ хуэфщӏ жери жеӏэ. Мес нетӏэ Деяния апостолым дыкъыздэджар сыт? Дунейр къэзыгъэщӏар уафэр, щӏыр, хыр жери жиӏа пэжкъэ? Итӏанэ, а Тхьэм жи, хуит ищӏри, лъэпкъхэр зэрыхуейм хуэдэу дигъэтащ жери жеӏэ. Иджы мыдеж жиӏэр сыт? Суд щищӏэну сыхьэт бжыгъэр къэсащ икӏи, жи, лъэпкъ псоми, фызэрыхуейуэ иджыри къэс фыдигъэтауэ щытми, иджы къэвгъэзэжыжи, фыкъэувыӏи си хъыбарыфӏым фыкъедаӏуэ, жери жеӏэ. Хъыбарыфӏыр къафщти, Тхьэм и пащхьэм фиувэ фыфӏэлӏыкӏ, жери, сыт щхьэ жыпӏэу щытмэ, хъыбарыфӏыр къыумыщтауэ, хъыбарыфӏым хыумыщӏыкӏыуэ Тхьэм и пащхьэм уихьэфынукъым. Япэрауэ, Тхьэр къыпхуэцӏыхунукъым, етӏуанэрауэ, зэгуэр и пащхьэ дыдэм укъихуту щытмэ, зыра реально укъихуту щытмэ, хъыбарыфӏыр умыщӏу щытмэ, Тхьэм и щытыкӏэр пхуэшэчынукъым. И щытыкӏэр пхуэшэчынукъым даже. Аращ икӏи нобэ Тхьэр къыдоджэж, дигъэпсэуну хуейщ, фӏыуэ дыкъелъагъу, икӏи пэжыр зыхыдигъэщӏыкӏыну хуейщ езым. Пэжыр къыдгуригъэӏуэну хуейщ икӏи ди адэжь щхьэм жытӏэуэ сэ сщӏэрэ абы я щыуагъэр къатщтэ хъунукъым. Я япэрау, етӏуанэрау ди адэжькӏэ къапщу щытымэ, дэ ди адэм и адэм, и адэм, и адэм и адэжу жыпӏэрэ удэкӏуейуэ щытымэ, дэнэ уздынэсынур? Уздынэсынур Нухь дей унэсыну къапщу щытым. Пэжа? Нухь дей унэсу щытымэ, Нухь псори дыкъытехъукӏыжауэра, Нухь и къуищымрэ абы къатепщӏыкӏыжамрэ мы дунейм тет хъуауэра? Адэкӏэ абы я нэгъуэщӏ адрей псэуахэр псыдзэм ихьа, псыдзэм ихьри хэкӏуэда. Нухь прямой зэрыжаӏэм хуэдэуэ ди адэжьщ. Нухь сыт хуэдэ дин иӏыгъыу щыта ар? Нухь сыт хуэдэ пэжагъ ищӏу щыта ар? Нухь зэрыжиӏэмкӏэ, Тхыгъэ Лъапӏэм зэрыжиӏэмкӏэ, фӏыгъуэ лейр игъуэтат, жи, Тхьэр къыхуэарэзыт жери жеӏэ. То есть Тхьэм гущӏэгъу къыхуищӏт, фӏыгъуэ лейр къритат жери жеӏэ. Ауэ къыщӏыхуэарэзыр сытыт Нухь? Япэрауэ, Тхьэм хабзэншагъэ здэнукъым, мы дунейм хабзэншагъэ тезгъэкӏуэдыкӏынущ, жиӏат икӏи, Нухь Тхьэм фӏэлӏыкӏ хуиӏа. Етӏуанэуэ кхъухь щӏи итӏысхьэ, къелыну хуейр абы игъэтӏысхьэ, жиӏат икӏи, жиӏэм фӏэмыкӏыуэ кхъухь ищӏа. Дунейм цӏыхуу абы щыгъуэм тетыр, Нухь къыщыдыхьэшхауэра, и унагъуэм фӏэкӏ къэмыну, и къуэ, и нысэ, и къуищыр, и нысищыр, и щхьэгъусэ, абы фӏэкӏа къэмынуэ, ну, пэж, пэж зыщӏи хэтащ абы, ну, Нухь поддержать зыщӏаи хэтащ, ауэ и кӏэм щынэсам щыгъуэ, и кӏэм щынэсам щыгъуэ, кхъухь щӏыныр щиухам щыгъуэ, Нухь къыгуэувэну, Нухь здэкӏуэ, зыдэтӏысхьэ кхъухьым итӏысхьэнуэ и унагъуэ закъуэра къэнар. Уей, Нухь, узахуэм уэри пэжщ жыпӏэр жызыӏахэр пэжу щта арахэр лӏэр икӏи къэнар и унагъуэ закъуэра? Аращ икӏи, Нухь Тхьэм пэжуэ илъытэуэ Тхьэр арэзы къыщӏыхуэхъуар сыт? жиӏэм тетати ара? А зэманым кхъухь щӏын хуейщ жиӏат икӏи, Нухь абыкӏэ Тхьэр арэзы зыхуищӏа? едаӏуэри. Нобэрей зэманым ещхьыркъабзуэ Тхьэм сыт щӏэн хуей жыхуиӏэмэ, Сэ сызорыкӏи, иджыри къэсыхукӏэ нэгъуэщӏыпӏэ къыщыткӏухьами, иджыри къэсыхукӏэ мыр пэжщ, мыр къабзагъэ жытӏэу дадэтами, Тхьэр нобэ къыдэджэж, мыбы жиӏэра, Наступил час суда его, жери жеӏэ. Тхьэм суд щищӏэ зэманыр нэсащи. Икӏи къапщту щытмэ, сыт хуэдэ судра абы ищӏэр? Судыр игъэкӏуэдыну ищӏраӏым, нобэ суд ищӏэр.

Ауэ дэ оправдать дызэрищӏынур и къуэр ди пӏэкӏэ лӏащ икӏи, пэжу, абы и гъащӏэр дэ ди пӏэкӏэ итащ, абы дэ тхьын хуей узыфэр абы ихьащ икӏи, ар гукӏэ, псэкӏэ къатщтэрэ, щхьэщэхужу, мыр си къегъэлакӏуэу къызощтэ, мыр си къурмэнщ жытӏэрэ, Исус Христос ди къурмэну къатщту щытымэ, Тхьэм захуагъэ диӏэу дебж, Япэрауэ, етӏуанэрауэ, акӏэ дыздишэм зедгъашу щытымэ, пэж ди, пэж, пэж дыдэу дыщыту дищӏра, пэжагъ зетхьу дищӏра, гупсысэкӏи пэжу дыщыту, ӏуэхугъуэкӏи псалъэкӏи пэжу дыщыту дищӏра? Аращи икӏи, езы Тхьэм пэжагъ имыщӏ, зримыта цӏыху, езым пэж имыщӏыжа цӏыхур пэжу зыкъыщыхъужынкӏэ хъунущ, ауэ щыуагъэ хэлъу къыщӏэкӏынкӏэ хъуну. Аращи икӏи, Тхьэр къыдоджэж нобэ цӏыхухэ, Зыдывгъэгъазэ, тхыгъэ лъапӏэм девгъаджэ. Мыр дэ ди динӏым жыфӏу Библиер зэи ӏувмыгъэкӏуэт. Тхьэра къывэджэжыр нобэ дэраӏым икӏи сэраӏым. Тхьэр къыводжэжри къыджеӏэ мы историехэм дыкъыщӏригъаджыр, мыбы дыщӏригъэгупсысыр, тхыгъэ лъапӏэм дыщӏригъаджэр къыдгуригъэӏуэнура? Зэманыр нэсащ, зэманыр нэблэгъащ, суд сощӏэри си суд пащхьэм фыкъихьэ икӏи фэ фыщызгъэпэжынур Мобыкӏэ дэ ди дин гуэр диӏащ, мыбыкӏэ дэ ди дин гуэр диӏэщ жыфӏу щытмэ, абы щыгъуэӏым фыщызгъэпэжынур. Нобэ пэж сэ вжесӏэр къафщтэрэ зыхэфщӏыкӏрэ абыкӏэ фыпсэуу щытмэ, фызгъэпэжынуращ, жери Тхьэр къыдоджэж. Аращи, Тхьэм и нэфӏыр къытщыхуэ псори икӏи тхыгъэлъапӏэр зэдгъэщӏэну, тхыгъэлъапӏэм ит пэжагъыр дгурыӏуэну, абы къурмэну къытхуигъэкӏуам ди гъащӏэр етту абы щхьэщэхуж тхуищӏа ӏуэхугъуэр къатщтэу абыкӏэ дыкъелыну Тхьэм и нэфӏыр къытщыхуэ. Амин.